Ɛɛ toujours kɔmi a b'a kalama maliko la ni an ye hakilina min sɔrɔ ou bien n'an ye information min sɔrɔ an bɛ bɔ k'an hakilina fɔ a kɛra an ta ye a ma kɛ an ta ye o t'a bali an ta ta kɔmi kunun tun ye juma ye n'a diyara Ala ye malien denmisɛnnin minnu wulila an b'a fɔ ko silamɛ denmisɛnnin minnu wulila k' u ka nisɔngoya jira k'a fɔ ko u ka cɛkɔrɔbaw bɛ ka nɛni u ka faamaw bɛ ka nɛni ko man d'u ye k'u bɛ bɔ ka u yɛrɛ ka nisɔngoya jira tiɲɛ don ni an yɛrɛ ye silamɛ an kan ka fara u kan o tɛ problème ye o diyara n ye o bonyana n ma mais n balimaw ne hakilina ye hakilina dɔ sɔrɔ n b'a fɛ ka kuma o kan dɔɔni ani information dɔ b'a kɔnɔ mɔgɔ caman t'a kalama n b'a fɛ ka n hakilina fana fɔ o kan tuguni n balimaw n bɛ n profiter an balimakɛ Solo ka kangari da Solo ye n bɛ kangari d'a ye kangari gɛlɛn mais a k'a lamɛn ni a ma video nin sɔrɔ n b'a ɲini a kanubagaw fɛ u ka video nin las'a ma komi kangari dɔ d'a ye ka tila tuguni an balimakɛ malika yɛrɛ yɛrɛ komi malika ye fila u bɛɛ ɲɛda dogolen don dɔw ko k'ale yɛrɛ yɛrɛ ye mun bɛ kuma ni hakili ye ka faamuya ɲini bɛ kuma n'o ye mun bɛ kuma ni pɛrɛnpɛrɛn ye ka mɔgɔw dɔgɔya n kan t'o ma mun bɛ kuma ni silamɛya tɔgɔ ye an b'a fɔ ko faamu ɲini faso jɔ la n bɛ profiter k'ale ka kuma dɔ jaabi balimaw mais n ka kuma daminɛ ni solo ka kangarida ye solo k'a f'i ye ne t'i nɛni n t'i dɔgɔya sadi n b'a fɔ n ko ne ma deli nɛni na n ma deli mɔgɔ lagosi la mais n bɛ kangari dɔ da ye bi ɛ solo i t'a kalama k'a fɔ ko i bɛ ka bɔ ka mɔgɔ minnu neni ko u bɛ ka karamɔgɔw neni k'u bɛ ka karamɔgɔw dɔgɔya sadi i ye kuma dɔ fɔ minnu y'i jaabi quoi solo o b'i bɔ ne t'i jaabi o la quoi mɔgɔ minnu y'i jaabi o la k'i ko ko ɲɛmɔgɔden da man ka don fasoko kuma na minnu y'i jaabi ne b'i ni olu to ɲɔgɔn na quoi n tɛ tɛmɛ o kan quoi mais n b'a fɛ ka mun f' i ye quoi solo dɔgɔyalima fɛn o fɛn bɛ karamɔgɔw kan quoi ani ka haidara dɔgɔya mɔgɔw fɛ quoi solo ala kama a dabila parce que e de bɛ ka kɛ sababu ye ka bɔ ka sadi mɔgɔw dɔgɔya ni mɔgɔw bɛ bɔ ka e jaabi u jaabitɔ bɛ taa karamɔgɔw dɔgɔya quoi n b'o kangari da ye quoi n'i ko k'i tɛ banɛni kɛ quoi kana banɛnikɛla nɛni a ka kɛ sababu k'i ba nɛni quoi solo n b'o kangari da ye quoi sadi n'i tɛ se i ye tɔgɔ de sɔrɔ zigirinda la quoi solo to ni o tɔgɔ ye quoi mais liti faso tɔgɔ la quoi ala kama i bɛ ka tɔgɔ ɲini cogo min na nin t'a ɲini cogo ye quoi n b'o kangari da ye k'a f'i ye ko sadi n'i tɛ se kuma na gɛrɛ kumakɛlaw la u k'i kalan kuma la quoi e bɔ o bɔ i ka video la i bɛ dɔ de nɛni i bɔ o bɔ i bɛ dɔ kɛ dangaden i bɔ o bɔ i bɛ dɔ kɛ ɲamaden ye quoi solo k'a sɔrɔ i bɛ ka jaabi minnu fɛ quoi sadi e hakili la k'o bɛ valeur di i ka kuma ma sadi i bɛ ka minnu défendre quoi a bɛ ka u dɔ lagosi ka taa fɛ parce que i kuma o kuma dɔ bɛ bɔ ni fɛn ye min ka jugu ni e yɛrɛ ta ye quoi solo n bɛ kangari da ye fɔlɔ quoi ko kana i yɛrɛ kɛ toujours i ka video fili la k'i ka mɔgɔw nɛni quoi sinon i bɛ ka mɔgɔw de di nɛni ma k'i yɛrɛ kɛ sadi mɔgɔ fasugu dɔ ye mɔgɔw bolo quoi n b'o kangari da ye i ka video tɔ bɛ kɔfɛ n bɛ da in fɔlɔ quoi n bɛ na an balimakɛ malika yɛrɛ yɛrɛ jaabi quoi ko malika yɛrɛ yɛrɛ kuma dɔw bɛ yen nɔ n tun t'a fɛ k'a fɔ video la parce que n'i ko k'i ye silamɛ ni silamɛw ka kunko la n'i nana kuma la mɔgɔ b'a fɔ peut-être k'i b'a fɛ ka bɔ silamɛ la ou bien i bɛ ka mɔgɔ minnu bɛ ka silamɛya lagosi k'i bɛ k'olu dɛmɛ o tɛ quoi balima malikɛ ko malika yɛrɛ yɛrɛ n b'a fɛ ka kuma ni e k'a fɔ i ye ko i ka kuma dɔ kɔnɔna la i ko ko silamɛw ye jɔyɔrɔ min fa Mali ko la k'a fɔ ko ni silamɛw tun tɛ bi ko sisan b'a sɔrɔ Mali cilen de don n balimakɛ ne ye hakilina dɔ sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ kuma n'i ye ka kuma ni maa maa bɛ sigi ka miiri Mali ko la n bɛ kuma ni olu bɛɛ lajɛlen ye c'est à dire defu dɔ bɛ maliyɛn la quoi maliyɛn de bɛ ɲinɛ joona quoi o de defu bɛ maliyɛn den na quoi maliyɛndenw bɛ ka ɲinɛ c'est à dire joona quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ ka karamɔgɔ Hayidara kanu maa caman bɛ yen nɔ c'est à dire i bɛ Hayidara kanu mais i tɛ Hayidara yɛrɛ dɔn quoi mɔgɔ caman bɛ ka bɔ ka bi ka kuma k'a fɔ ko ale bɛ Hayidara dɔn ale bɛ Hayidara fɛ o tɛ Hayidara yɛrɛ dɔn quoi ne bɛ kuma ni Hayidara ka kuma dɔ ye dɔrɔn ka tila ka question dɔ di mɔgɔw ma u k'a jaabi u yɛrɛ ne t'a jaabi n bɛ tila ka dɔ jaabi mɔgɔw ye quoi bon o ye mun ye n balimaw aw de ko ko lagosi min bɛ an ka ɲɛmɔgɔw kan bi ko c'est à dire Mali bɛ ka halaki ko jeunesse bɛ ka bɔ ou bien maalankolon bɛ ka bɔ ka karamɔgɔw lagosi ou bien ka karamɔgɔw dɔgɔya quoi aw hakili la ko lagosi min ni dɔgɔyali min bɛ karamɔgɔw kan bi ko jɔni de y'a se u ma karamɔgɔ yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ dɔgɔyali min b'an ka karamɔgɔw kan bi karamɔgɔ nɔ n bɛ tila k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ɲɛfɛ kelen balimaw mali cili bi mɔgɔ si nɔ tɛ ni anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ n bɛ tila k'a kun fɔ aw ye kuma tɛ fɔkafili ye ka taa tɔgɔla ta ta fɔ ka taa ten n bɛna preuve d'i ma i jɛnna n'a i ma jɛn n'a ye k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ ko o ye hakilina ye mais i b'a sɛgɛsɛgɛ i bɛn'a sɔrɔ o de de quoi o ye mun ye balimaw ee kuma daminɛ na u ko fɔlɔ la ko ɛɛ politigi mɔgɔw minnu ye fanga ɲininaw k'olu bɛ ka bɔ k'a da dɔ denmisɛnnin su ka kɛ sadi u kan k'u lagosi aw hakili la k'o ye jɔn nɔ ye karamɔgɔ yɛrɛ de ka kolaɲininen tɛ wa cogo di politigi mɔgɔ minnu bɛ bi ani opposant minnu bɛ bi n'a ko ko olu bɛ ka dɔrɔkɛriw su k'u kɛ aw kan k'aw nɛni bi ne hakili la coup d'état kɛlen Amadu Aya Sanogo tun ye a politiki mɔgɔw minɛ minnu ko k'u ye faso cila ye aw yɛrɛ b'a dɔn minnu ye faso cila ye n'olu bɛ maa su ka kɛ maa kan a k'i dɔgɔya ka maa su ka kɛ maa kan a k'i nɛni ne hakili la Amadu Aya Sanogo tun y'u minɛ k'a fɔ ninnu ye jamana cilaw ye ninnu de ye fasoden juguw ye karamɔgɔ aw de ma taa ko k'u bila wa aw taara ko k'u bila u bilalen n'u tilara ka wuli tuguni ka dɔrɔkɛriw su ka k'aw kan ka sadi denmisɛnninw su ka k'aw kan jɔni ka kolaɲininen de don parce que maa kun sɔrɔla anw na yen silamɛw la yen n'o ko ko ninnu ye faso cilaw ye ninnu de ye jamana ci o y'u minɛ k'u datugu a tun kan ka minnu faga a tun bɛn'olu faga minnu kan ka si kaso kɛ olu tun kan ka si kaso kɛ aw de ko ko k'u bila n'u bilara n'u nana yɛlɛ aw yɛrɛ contre la tugun jɔni de y'a lase aw ma kelen n balimaw a filanan ye mun ye solo mun y'a to ne ma bɔ ka i jaabi i ka video fɔlɔ la Arasibaci ni Hayidara cɛmancɛ la mun y'a to ne ma bɔ ka i jaabi solo parce que ne ka faamu la ne tɔgɔla ka faamu la hayidara ni eh, Arasibaci a bɛɛ lajɛlen bi kɛlɛ kelen de la ne ye Hayidara kanu ala kama kira kama a bɛ ka mun fɔ sadi ala ta ni kira ta la n y'a kanu de kama ne ye arasibaci kanu mun kama a bɛ ka mun fɔ faso ka ɲɛtaga la ɲɛmɔgɔw ka yurukuyuruku n'u ka bɛɛ dun a bɛ ka mun fɔ o la faso kama o de la ne y'a kanu ne m'a kanu ko a fa ye waritigi m'a kanu k'a fa ye minisiri ye n bɛna tila ka o jaabi di ɲɛfɛ n balimaw ni maa minnu hakili ka di o de la ne ko n ko maliyɛn bɛ ɲinɛ kojugu ansaruw ani ansaruw kanubagaw ani maa maa bɛ yen ko silamɛya kanu b'i la n bɛ bɛɛ lajɛlen ɲininka an ka hakili lasegin kɔfɛ dɔɔnin ne ko bi u bɛ arasibaci nɔfɛ k'u b'a faga ou bien k'u b'a minɛ k'a datugu ni maa mun hakili b'a la an bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn ɲininka en 90 a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ sa mais 90 an b'a fɔ n ko ayidara ka suspension k'a sisipan san kelen a sisipana mun kama n b'a fɛ aw k'o jaabi a sisipana cogo di a ma sonyani kɛ a ma jɛnɛya kɛ a ma minɛ nafolo yurukuyuruku la foyi a ma mɔgɔ faga fana a sisipana de k'a ko ko karamɔgɔ kafiri minnu bɛ yen n'olu bɛ ka c'est-à-dire c'est-à-dire silamɛya lagosi a y'olu ka kafiriya fɔli min kɛ a n'a ko ko faama yurukuyurukukɛla jamana ta tiɲɛbagaw a y'olu sɔn fɔli min kɛ ne hakili la n k'a sisipana san kelen ayidara sisipana de san kelen a kun ye sonyani kɛ wa non a ye jɛnɛya kɛ wa non a ye mɔgɔ faga ayi ko parce que a ko ko karamɔgɔw kafiri ko faama jugu nanfigi minnu bɛ yen n'olu bɛ ka faso yuruguyurugu ka maa kelen ka maa kɛmɛ niyɔrɔ dun a y'olu ka jogojuguya n'u ka kafiriya fɔli min kɛ ne hakili la a sisipana ka da o kan balimaw ne hakili la an man ka ɲinɛ o kɔ o man jan fɔlɔ 90 ni sisan cɛ san joli an b'a fɔ san mugan ani wolonwula o kɔnɔna la dɔrɔn anw bɛ ɲinɛ cogo di joona an balimaw an t'an hakili jagabɔ dɔɔni o de kama ne y'a fɔ n ko arasibaci ni c'est-à-dire ayidara cɛ ne tun t'a fɛ ka kuma la ayi arasibaci nalen yan ne ye a dabɔ a kama k'a ɲininka hakilina nin de kama parce que ne b'a dɔn u bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen de la quoi fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka na yɔrɔ dɔ la dɔrɔn o ye ɲɔgɔn faamubaliya de ye ayidara sisipana san kelen parce que k'a ye karamɔgɔw ka kafiriya fɔ parce que ko a ye e faama juguw ka juguya fɔ o y'a sisipan de kama a ma sisipan k'a ye faso sariya dɔ sɔsɔ n balimaw a ma se an ka ɲinɛ o kɔ san mugan ni fila dɔrɔn ko an bɛ ɲinɛ o kɔ ka kɛ an yɛrɛ t'an taafan yɛrɛ dɔn bilen ale sisipana k'a bɛ ka ɲɛmɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ juguya fɔ k'a bɛ ka karamɔgɔ kafiriw ka kafiriya fɔ bon bi arasibaci wulila de ko maa kelen ka maa kɛmɛ niyɔrɔ dun k'ale b'o kɛlɛ kɛ o minɛna k'a datugu o kama fɔlɔ la fɔlɔ tuguni sen na tuguni k'u b'a sisipan ko n'u y'a sɔrɔ k'u b'a faga yɛrɛ jɔnni b'a fɔ ko ninnu tɛ kɛlɛ kelen de la c'est-à-dire mɔgɔ kana mɔgɔ kanu ten dɔrɔn k'i ɲɛ b'a la quoi i ka mɔgɔ ka kunun lajɛ k'a ka bi lajɛ quoi i ka sɔrɔ k'a kanu ne ye ayidara kanu de c'est-à-dire a bɛ ka mun fɔ ala ta la ne y'a kanu de kama quoi mais ne ma ɲinɛ k'a fɔ ko ale ye dɛrɔ tɔɔrɔ min sɔrɔ kunun a sɔrɔla kun min kama ne b'o dɔn a ma sɔrɔ k'a fɔ ko wayi ko a ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na ale sɔrɔla de ko a bɛ ka tiɲɛ min de fɔ faamaw ye ani ka karamɔgɔ kafiriw ka jogojuguya min fɔ u bɛ ka nkalon masiri bɔn n bɛ ɲininkali kɛ sadi mɔgɔ minnu tɛ nin kuma nin taa fan faamu n b'a fɛ ka ɲininkali k'u la n ye kuma min fɔ kuma daminɛ na k'a fɔ ko lagosi min bɛ karamɔgɔw kan bi ko karamɔgɔw yɛrɛ ka kolaɲininen de don ni min m'a faamu n bɛna kurun dɔ fɔ a la i k'a faamu quoi ansaraw ni ansaraw kanubagaw n bɛ bɛɛ lajɛlen ɲininka ko kun jumɛn de la ayidara ye sadi mali karamɔgɔ ni mali silamɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko an ka jɛ ka kuranna kun jumɛn in kelen na ayidara y'o kɛ n b'a fɛ a k'a yɛrɛ ɲininka o la quoi ni maa min sera k'o kun dɔn i b'a dɔn k'a fɔ halaki min bɛ sadi mali kɔnɔ bi karamɔgɔw ka dɔgɔyalima ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔyalima kuwa sadi min b'u kan k'u yɛrɛ ka laɲininen don n b'a fɛ kuma fila bɛ yen u k'u yɛrɛ zuze o kɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ ka kolaɲininen don parce que maa minnu ye kojugu kɛ jamana kɔnɔ olu minɛna aw taara deli kɛ ko k'u bila o y'a fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye Ayidara ye karamɔgɔw wele min kɛ k'an ka jɛ ka kuranɛ ta ko mali ye peyi layiki a ko ko bɛɛ lajɛlen ka droit ka kan ka d'i ma mali kɔnɔ o dɔnnen kɔfɛ a fɔra ko diinɛ kɔnɔ silamɛ o silamɛ n'i ma zuze ni kuranɛ ye ko i tɔgɔ ye ko kafiri ne hakili la o bɛ kuranɛ kɔnɔ aw yɛrɛ ko ten kelen ayidara y'o dɔn ka sɔrɔ ka bɔ ka karamɔgɔw wele ko a ye n'an ka jɛ an ka kuranɛ ta an ka se n'a y'an ka faamaw ma u k'an ka hakɛ d'an ma silamɛ o silamɛ n'i ko i ye silamɛ ye i bɛ zuze ni kurana ye sadi kurana ko min ni e ma taa o sira fɛ i ka kan ni min ye k'o bɛ k'i la ayidara y'o fɔli min kɛ a ye karamɔgɔw wele ne bɛ ɲininkali kɛ ko kun jumɛn in de la ko a ma ta ba a k'a yɛrɛ ɲininka o la kuwa munna a ma ta ani munna ayidara ye mɔgɔw wele k'a fɔ ko a ye n'an ka kurana ta sadi n'an y'o ta ni maa min ye hakili don yɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔ quoi kɛlɛ t'a la quoi i b'i yɛrɛ zuze yen nɔ quoi n'i ye nin kesɔn nin jaabi i b'i yɛrɛ zuze yen nɔ k'a fɔ ko ayidara ni arasibati bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na quoi a ma se solo i ye tɔgɔ min sɔrɔ zikirinda la ala kama to n'o tɔgɔ ye quoi i kana kɛ sababu ye ka karamɔgɔw di nɛni ma ka karamɔgɔw di dɔgɔyalima ma ni i yɛrɛ ka lagalagatɔ ye quoi n b'a f'i ye n tɛ mɔgɔ dɔgɔya dɛ n tɛ maa nɛni fana mais e ye lagalagatɔ de ye quoi lagalagatɔ ma tɛmɛ i kan quoi parce que munna e kuma o kuma i bɛ dɔ kɛ dangaden ye i bɛ dɔ kɛ ɲamaden i bɛ tila ka dɔ yɛrɛ nɛni quoi kuma o kuma nɛni o de b'a to mɔgɔw bɛ bɔ k'i nɛni k'i bɔ halalaya yɛrɛ la parce que i yɛrɛ ka laɲininen dɔ don quoi donc n b'o kangari de da i ye quoi ka tila k'a fɔ malika ye k'a k'a hakili ɲini nin kɔnɔna la quoi malika yɛrɛ yɛrɛ lagosi min b'anw ka karamɔgɔw kan u yɛrɛ nɔ don parce que olu de taara opposant ninnu minɛ ka bɔ sanɔgɔ bolo u tun ka kan ni min ye o tun bɛ k'u la donc n'a ko k'olu bɛ ka aw nɛni bi u bɛ ka denmisɛnninw su ka aw kan bi aw yɛrɛ de ka kolaɲininen don parce que aw de taara ko k'u bila donc a filanan ye mun ye a fɔra de k'an ka zuze ni kuranɛ ye a ko peyi layiki don ko silamɛw ka zuze ni kuranɛ ye munna a ma ta ayidara y'aw wele munna a ma ta m'o de ɲininkali kɛ hakilimaw k'u yɛrɛ zuze an kana ɲinɛ joona kuwa arasibati bɛ k'a ta kɛ ko faso ɲɛmɔgɔ juguw bɛ ka sadi jamana nafolo yurukuyurukuli min kɛ ale bɛ k'olu ka juguya de fɔ ayidara datugula sadi ayidara sisipana san kelen o ko kelen de kama a ko ko karamɔgɔ kafiri minnu bɛ ka sadi seli kɛ silamɛya kɛ seli dɔrɔn ye kuwa a y' olu ka jogo juguya fɔli min kɛ ani'u bɛ ka c'est-à-dire faamadenw kunkolo tourner ka u bila hakilina sira kan a y'o fɔli min kɛ ani faamaw ka maa kelen ka maa kɛmɛ yɔrɔ dun o kama u y'a suspend san kelen c'est la même chose arasibati bɛ yɔrɔ min na bi parce que arasibati fana bɛ ka u ka dunko juguya de fɔ bi quoi donc mɔgɔw k'u hakili ɲini an kana ɲinɛ joona quoi bon n b'aw bila nin yɔrɔ la assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh vidéo kana janya a taa ɲɛfɛ min bɛ kɔfɛ assalamu alaikum